karisa fɛ n'o tɛ k'a fɔ a tɛ se dɔnkili la n'a y'a da a ti don i la o ye kuma wɛrɛ de ye k'a fɔ a cɛ man ɲi a tɛ se karili la o fana ye kuma wɛrɛ de ye donc la i mana kɛ cogo cogo jugula mɔgɔw b'i la mamu sigira o don a y'a ka live kɛ mhm. k'ale wolola bamakɔ kuma bɛɛ n'a sigila a b'a moderniser k'a dilan cogo sugunin dɔ la k'a da a bi ci tuguni ko ale ma doni minɛ ka cun ko wa fɛnɛ

mais bigini y'a ka kaye fasa kaye fasa da a y'a ka kaye ka den fasa da mun n'o kuma ma na bon ne bɛ se ka min fɔ u ka sabali quoi nin bɛɛ ti nin kun bɔ ka na a sanu yɛrɛ de bɛ nin ko tɔ lajuguya sanu ee sanu de b'a lajuguya ah. hmm.
bɛɛ n'a fɔ cogo de don ale ma doni ta k'a cun ale wolola bamakɔ bɛ yan ayi komi e de y'a fɔ dɛ i ka rubrique kɔnɔna la awɔ n y'a fɔ a y'a fɔ ayi ko dɔ ko k'a kan bɛ babani bigini ninnu babani ma ka dɔgɔ en 89 k'ale nana ka bɔ segu amadi daw ka kari fɛ kɛmɛ fila ni bi duuru a banna donc a ye doni minɛ k'a cun mais a tilala ka yɛlɛ a ɲɔgɔn bɛɛ kan

nisɔndiyabagatɔ kɔni o bɛ kuma bɛɛ fɔ fo an tɛ n bɛ sa sini o t'o dɔrɔn de fɔ donc kuma kɔnɔna na a ko ko majo ma kɛ denwolobali ye majo ma kɛ denwolobali ye donc la mɔgɔw m'o kuma faamu ko c'est un peu mal placé ko ni i y'a jateminɛ mɔgɔ min ma deli ka den sɔrɔ ala ma den nɔgɔya mɔgɔ min n'a tigi ye nin kuma in mɛn a bɛ misimisi a b'a fɔ ko n ye mun kɛ ala la donc ko mot c'était pas le mot approprié k'a fɔ denwolobali a tun bɛ se ka mot wɛrɛ sɔrɔ k'a yira k'a fɔ mais dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko majo ye sɛgɛn ni ɲɛni minnu kɛ denko la kunnadali minnu dara a kan denko la ko mariam ba ka kuma bɛ ka ɲɛsin o de ma ne yɛrɛ y'a k'o de a ka kuma bɛ ka ɲɛsin o de ma ne yɛrɛ bolo

platotigiw an bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a to sunkalo ka tɛmɛ quoi pour que n k'aw ta kelen kelen hmm, an bɛ ɲɔgɔn bolo parce que bɛzi ko kɛlen don fa de ne kɔni bɛ bɛzi di mais ne ka bɛzi ye suguya fila de soit n b'i ta tiɲɛ kun kelen soit n bɛ bɛzi d'i ma min b'i yɛlɛ sanfɛ n bɛ s'a fila bɛɛ fana la kuma yɔrɔ min na o de y'o di voilà kuma kɛmɛ ni mugan b'aw ka eh, kuma kɔnɔna la o tɛ ne ɲɛsira la o yɔrɔ ninnu si tun tɛ ne ɲɛsira la parce que yɔrɔ min bɛ ne ɲɛsira la o ye majo ka niveau in yɔrɔ de ye n bɛ fɛ k'a to sunkalo ka tɛmɛ quoi mais n b'aw doser dɔɔnin ni sunkalo tɛmɛna an bɛ ɲɔgɔn ta quoi un à un o tɛ yan a ma fɔ aw tɛ fɛ aw ka platoni ninnu ka dɔn dɛ o tɛ yan yɔrɔ a bɛ fɛ aw ka dɔn tile fila o dɔnni bɛ kɛ ko o ko kan ça vous fait rien komi mamu de kɛra den fɔlɔ wololen ye diɲɛ kɔnɔ Misiki kɔnɔna la depuis Ala ye diɲɛ da mɔgɔ ma deli k'a fɔ ko mɔgɔ ma kɛ denwolobali ye a fɔla mamu de la mɔgɔ m'a fɔ o tɛ ɔ komi denwolobaliw sigilen don diɲɛ kɔnɔ sa mamu ka kuma in de b'a to u tɛ den wolo ou bien ni mamu de kirisi dɔ de bɛ mamu da kɔnɔ sisan nɔ c'est à dire u bɛn'u worow de wusu sisan k'u worow dayɛlɛ mamu i dun k'i daji labɛn yanni sunkalo ka tɛmɛ mamu i bɛ ko ko la ni ji bɛrɛma k'i da kɔnɔ i ka ji k'i da kɔnɔ c'est à dire que ji min bɛn'i da tɔ labɛn komi e ka kuma o de bɛ impakiti dɔ kɛ ubiyɛn o de bɛ impakiti dɔ labɔ a den wolobali minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan sa an bɛna woro wusu k'a dayɛlɛ i k'i da kirisi k'a kɔnɔ u ka kɔnɔ ta jugu sago saraka denw mɔgɔ ta tiɲɛ den mɔgɔ lafilitaw ponponpogolo kɔnɔ wo kelenw a y'aw si ban fura jugu ta la yan n'i ye denwolobali jɔ 1 miliyɔn muso denwolobali 1 miliyɔn min ka denwolobaliya ye naturɛli ye k'a fɔ ko ala yɛrɛ de y'a dan depuis k'a dan a ma deli ka kɔnɔ ta ka kɔnɔ tiɲɛ a yɛrɛ de ma deli ka gasigɛ fefefewu ala yɛrɛ de y'a dan tan n'i y'a jɔ un million i bɛ taa sɔrɔ den kelen dɔrɔn don sinon a tɔ bɛɛ ye fura ta ka a biɲɛ kulu cu a kɔnɔ a tɔ bɛɛ y'a si ban kɔnɔ tiɲɛ de la a y'aw to kɛnɛ ma ka aw kamalen jugu denw tigɛ n'i y'a fɛn fɛn n'i y'a ka vie wɔgɔbɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka bogotigiya kɔnɔ n'a ma kɔnɔɲɛ fila tiɲɛ a ye kɔnɔɲɛ kelen tiɲɛ a ye kɔnɔɲɛ duuru tiɲɛ den o den n'a tun ka kan k'o wolo a y'a bɛɛ kun ci k'a faga aw ka bogotigiya kɔnɔna la ni san pɛrɛn cɛ ni o bɔr'a la c'est à dire u bɛ fura juguw ta k'u denwolonugu bɛɛ yɛlɛma o kɔfɛ tuma min na sa n'u sɔrɔla ka taa furu la u b'u sen don k'u bolo don k'u kungo don k'u ɲɛ don u tɛ den sɔrɔ olu de tere u bɛ kɛ tere jugu dagalajanw ye mɔgɔw bolo hali adamadenw t'u ka kuma sɔrɔ k'a fɔ o kuma la mam de fɔlɔfɔlɔ da kɛra diɲɛ kɔnɔ musique la mali milieu la k'a fɔ ko c'est à dire que ko dɔ ma kɛ denwolobali ye a bɛɛ tɛ nin fɔ a bon hali sini maa jo ma kɛ denwolobali ye a tɛ kɔnɔ ta n'o y'a sɔrɔ ko mamu ka mikoro minɛ k'a fɔ ko maa jo ma kɛ denwolobali ye o de b'aw hakili jigin aw ka denwolobaliya la ubiyɛn o de b'a to aw tɛ kɔnɔ ta ubiyɛn o de b'a to k'aw bɛ kɔnɔ ta a y'a fɔ a y'a jɛ ɛ bisimila mun kɛra ɛ ni denni bɔra n'a ko ala ka ɲi aw b'o ta k'o don kɔrɔ la ni denni bɔra n'a ko kira ka ɲi aw b'o ta k'o don kɔrɔ la hali n'a y'a jɔ n'a yɛlɛla yan fɛ fa bɔn a y'a fɔ a y'a jɛ a tɛ taa kɔnɔ ta ni kirisi yɛrɛ bɛ mam da kɔnɔ n'a y'o kirisi kɛ min kukɔrɔ la n'i bɛ kɔnɔ ta kɛ aw bɛ se ka taa woro da la a b'a daji to a kɔnɔ n'o daji bɛna to daji tɛ dɛ hali ni katarapila tara k'a don aw kɔnɔ den tɛ don aw dɔw kɔnɔ an bɛ taa ka na siɲɛ bi wolonwula den tɛ don aw kɔnɔ aw bɛ se kalabanci denya kasi de la mɔgɔw ɲɛna aw ni ala ni ala kira cɛ aw ka diɲɛnatigɛ cɛ aw ye min kɛ aw ka diɲɛ kɔnɔ aw b'a dɔn aw t'a dɔn wa aw t'a dɔn wa a tɛmɛ ni mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn u ye min kɛ o la ko adamadenw tɛ se k'u ka kuma kɛ dɛ ko piɲɛ tɛ piɲɛ tɛ dɛ ko nɔn dɛ ko mɔgɔ dɔ ma den sɔrɔ dɛ k'o bɛ k'o tigi lavɛkise dɛ hali sini dɔnkili bɛ da yan nɔ muso minnu o mana diɲɛ don o don a bɛ fɔ ko muso olu sɛgɛnni farafinna muso olu sɛgɛnni kɔnɔ bɛ ta kalo kelen kalo wolonwula kɔnɔtabaliw aw ma sa aw ma sa dɔnkilidalaw t'a da diɲɛ don o don aw ma sa aw ye kalo kɔnɔntɔn kɛ fɔlɔ aw ma sa aw tɛ mɔgɔw to yen u ka fiɲɛ sama filɛli gɛlɛya mana ci ɲɔgɔn na bɔnna an b'a bolo ko saraka denya bɛzi ɲini rezo sosiyo kan k'a tanbe yan ne y'o kuma fɔ n ɲɛna ka nɔgɔ bɔ a la n ko bɛzi ye mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de ye rezo sosiyo kan ni bɛzi nana an tan kɛ o mɔgɔ damadɔni dama don bɛzi la i bɛ yɛlɛn i bɛ jigin a tɛ kɛ bɛzi ye saraka den dɔnkilidala nɔgɔlen den fɛn fɛn sigilen don n'i ɲɛda ye n'aw bolo kɔmi nalen sama samali de da yan ka na tɔgɔ kolondenw ta k'olu don tɔgɔ ɲɛnɛman denw tɔgɔ la yan nɔ bɛzi ɲini yan sanpɛrɛn bɛ jigin aw sigilen kan yan aw ka dosiye ye dosiye min ye ne manden pɛrɛnsɛsi bɛ ka fɛn de kɔnɔ n'a fɛn sera don min na n bɛ bɔ ba sanfa sanfɛ fo duguma ka n pan ka n jigin a kan sadiri fo dugukolo wolonfila la à part ça aw b'aw si baya ka taa ni ɲɛ ka kini ɲɛ mɔgɔ tɛ sɛgɛ cɛw la wa an y'a fɔ maa min y'a fɔ bi a y'a fɔ sini wa a y'a jɛ aw ko cogo di ma jo ma kɛ denwolobali ye bi ma jo ma kɛ denwolobali ye sini wa hali sinikɛnɛ ma jo ma kɛ denwolobali ye ahan ni o bɛ dusu don n'o fɔra mɔgɔ min o fɔlen ma jo ma n'o taara bɛn denwolobali min sigilen ma k'i ye kasi daminɛ ala kan'i ɲɛji yɛrɛ jɔ a bɛ mamu a ala kan'i ɲɛji yɛrɛ jɔ ɲani ji ala k'i ɲɛkisɛ den bɔ k'a da duguma k'i sadiri kɛ k'i ɲɛden fila ci aw ko cogo jumɛn a tɛ mɔgɔw to yen mɔgɔw ka fiɲɛ sama n'i y'a fɛn fɛn nafigi di ala mɔgɔ dira ee n'i ka denwolobaliya ka kuma fɔra ee aa k'a firi ma firi mɔgɔ ta tiɲɛni i ye den min faga dɛ o de tun y'i den ɛɛ i i ye yanni yanni ye dibini na kɛ han ka yanɛ ka yanɛ i ma miiri ka taa nɛgɛ don i kɔnɔ u ka nɛgɛ meleke k'i denwolonugu bɛ meleke ka waliden denyɛrɛnin dalen k'o kunkolo bɛ fereke k'o sama ka b'i kuti kɔnɔla fɛ dɛ o de tun y'i ka denwolo ta ye e ko cogo jumɛn e ko cogo di aw bɛɛ tɛ kɔnɔ jugu tiɲɛnaw de ye yan han i si bɔ furakisɛ jugu ta la yan kɛ ka sɔrɔ ka ala minɛ i furulen don min na ka n'i jɔ an da la k'i kisɛ kun kolelen don kɛ k'e sɔrɔla so ka taa fura ta o kɛ k'i kisɛ kole kɛ ka sɔrɔ diɲɛ cɛ bɛɛ n'i kun bɔra kɛ i k'o karima de y'i gɛn y'i sɔrɔ i ka furuso kɔnɔ bi e kelen ni ala cɛ don i ka so kɔnɔ bani i b'a dɔn i ye min k'i bogotigi nama don jɔ i ka t'i ka so kɔnɔ i kelen ni li kelen ni masa aramani e b'a dɔn e ye min k'i ka bogotigi nama e n'i fa n'i ba cɛ e b'a dɔn e kelen ni ala ye min k'i bogotigi nama a bɛ faamu i y'olu subaga denya min kɛ dɛ o karima de y'i gɛn bi mamu da tɛna den bila i kisɛ kɔrɔ mamu da tɛna i kisɛ bali den ta la a bɛ faamuya mamu ka dɔnkili tɛna den bila i kisɛ kɔrɔ wa mamu ka dɔnkili dabaliya tɛna den bila i kisɛ kɔrɔ fana hali sini ma jo ma kɛ denwolobali ye koyi wa den nin bɛ kɔrɔbaya an bɛ nin den in fana de ne yɛrɛ bɛ nin jala seereya kuma yɔrɔ min na o de y'o di aw ko cogo jumɛn a ye bɛɛ tɔɔrɔ an taara don o don ɛɛ ma den sɔrɔ aw ka densɔrɔbaliya mɔgɔ de nɔ don mɔgɔ de nɔ don jeli dɔ de nɔ y'aw ka densɔrɔbaliya ubiyɛn jeli dɔ de nɔ y'aw ka den sɔrɔ yan jeli dɔ de y'a kɛ yan n'aw jɔ mɔgɔw da la adamadenw mana kuma walasa pilatotigi ninnu fana kɔni ala ka hɛrɛ k'aw ye fo sunkalo ka tɛmɛ fana b'a fɔ ko bezi bɛ ɲini ko bɛɛ la sa wa a tɛ tiɲɛ filɛ ni gala mana ci ɲɔgɔn na dɔrɔn c'est à dire que sifi ka taa fɔlɔ bɛɛ jeliw tɔgɔ filɛ kelen ɲɔgɔn na a tun bɛ bezi sɔrɔ sa bezi tɛ yen dɛ n'aw t'a kalama fɔlɔ nin filɛ na o ye dɛ aa ni ci t'aw la i t'aw ka beziw ɲini mais min fɔ fɔlɔfɔlɔ fɛ i tun bɛ n'i sigi yan nɔ ko dugu wuli yɛlɛla dugu wuli jiginna mɔgɔ bɛ bɔ ka na fɛɛrɛ minɛ ou bien safi jabate taara ta o jiginna mɔgɔ bɛ bɔ ka na fɛɛrɛ

walayi bilayi ɛ i tɛ komi yɛrɛ b'i si bɔ dɔ kuma la wo wa wo i sen minɛna n sen jiginna karisa ta aa n'i bɛ se dɔnkili la i bɛ dɔnkili da i ka dɔnkili a b'i lase salibatɔw ma i ka dɔnkili a b'i lase yɔrɔbatɔw ma n'i tɛ se i b'i ku minɛ an minnu bɛ se an b'a kɛ an bɛ tɛmɛ ɔ mamu ya k'i ye doni minɛ ta k'i bɔ ta i bɛ o musokɔrɔba dɔ fana sigilen n'a ka disɛ musokɔrɔba k'an bɛn ni sunkalo banna ɛɛ babani o bɔra yan fɛ yen o nan'o jigin yan o ye fɛn bɛɛ sɔrɔ bamakɔ villageois kɛmɛ ni mugan fana bɔra bamakɔ ka na koyi fana ye fɛn bɛɛ sɔrɔ bamakɔ tɛ babani yɛrɛ kelen ye o ye ni ma jɔn bɛ na figimuso spaghetti santa lucia numéro 27 han bɛɛ fana b'i yɛrɛ maja cogo ɲini réseaux sociaux kan ka sɔrɔ ka adamadenw kun kala ɲɔgɔn na hali sini an bɔra bamakɔ an ma doni minɛ ka cu an wolola bamakɔ bamakɔ ka den ɲɛ yɛlɛlen den de ye a se ka ti ka den ɔ n'o y'a sɔrɔ e ma bɔ bamakɔ bɛ digi la kɛ ɛ bɛ digi la dɛ n'i bɔra bankumana de jagoya ye ne ye bankumanaka ye bamakɔkaya bɛ digi la a ma tɛ kuma jugu ma fɔ yan o est ce que kuma jugu fɔra yan ne bo ne wolola bamakɔ bamakɔ ka den ɲɛ yɛlɛlen den de ye n ye hɔ n'o digira i la k'i bɔra bankumana kɛ n'i bɔra bankumana an bɛ tɔɔrɔ wa an bɛ tɔɔrɔ o la komi den kelen kɛra kuma yɔrɔ min na o y'o di a hali sini mamu ta tɔ sa a tɔ ye mamu ka sikɔsi k'a da la mamu ne b'i ka ko taa cogo kɔni na cogo min na i laban i bɛna sikɔsi de k'i da la parce que a bɛ n'a fɔ e mana diɲɛ kuma o kuma fɔ kɔrɔ dɔ de bɛ sɔrɔ a la wa i y'a fɔ i y'a jɛ i ne fana b'i da labɛn ni sunkalo banna n'ala ma baasi kɛ ni seli tɛmɛna ka ban n na taa nin ɲini a ka tabali sanfɛ ka na n'a ye o kuma la sa minnu y'i genira n'u ma deli ka den de wolo komi e mamu man ɲi dɛ ni sunkalo tɛmɛna an fana ka den wolo nasi de bɛna bɔ parce que il paraît que mamu daji bɛ kɔnɔ de da musow la denwolo nasi bɛna bɔ ne cima de bɛna nasi in feere parce que mamu kɛtɔ de don k'a daji bɔ c'est à dire que ka kule ni mikoro ye ka mikoro da rɔbɛn ka ɲɛ c'est à dire que papa n'u ye wusulan don papa bɛ jɔ u kunna comme ça mamu kɛtɔla don ka kirisi kɛ kɔnɔw de tatɔla filɛ nin kuma ye yɔrɔ min na o le y'o di